onye na-eme m ya mgbe ọkpọ m akpọla ngụgbo ga-aza m ya ya atọ gị mmakpa isi achị gị obi arịa m ị jụga m ha emega m nkwa niile i kwe m nkwa niile i ji ekwe m dịwakwala nọ mgbe ọbụla m shimara gị ya atọ gị atọ gị atọ gị atọ gị ya agbaru gị isi gị ekwe m nkwa agị ga-emere m nke agị ga-emere m nke agị ga-emere m nke ekpokoro ji ele nne gị kpokoro rokpo m obi ara m mma obi ara m mma agwakwa gị eziokwu obi ara m mma o nwego ụbọchị isi dị naijiria dụrụ mma ego anọghị kịta ego dị m ga-emeta gị mma chere ego anọghị mana iji eshi nchi eshi ihe a ga na-echi nụ ee a ga-echi ga-akwọ nkwọ kịrịkwa ya arapụkwa ebe ahụ ọ maghị ebu a ga na-echi ego ga-abịakwanụ ị fụrụ ụna nna niile ị fụ ọ bụrọkwa kịta ka m rụrụ ụna o teena m ji rụọ ụna ọ bụ mgbe m na-etopụta okorobịa enwe m ezigbo ọnọdụ na nepa ndị na-ekonye ọkụ ọ na nepa ka m ji gbuo ozu m gbu wee lụsịa ụlọ a niile ị fụ ụlọ nwanne m nwoke nke tọrọ m lụrụ nke a eh? ọ bụrọkwa sọ mụ nwa nwecha ha ncha nke a ndị ebe nwanne m nwoke lụrụ nke a nwa ọ nọ obodo oyibo nke a sọ nke mụ nwa m ji gburu aka kịta ma ama m ife ga-adịrị mma o nwegoro ụzọ na pịpọtị

hụrụ gị anya mgbe m hụrụ gị ị ga-elenwu hmm? ị ga-elenwu hmm. ana m ajụkwa gị ị ga-elenwu hafụkwala ihe ahụ anyị chọma ndị ga-azụ ya na anyị ga-enwe ha eh? mgbe i sila nga aru nke ugo ga-ahụ ndị ga-azụ ụlọ
akụ karịa ọ nnukwu ọga ka ị wụ agụ na igbo ekwuru m nọọ nna ka ị wụ agụ na igbo a mụwa mụchacha sị bịa mụwa n'aka gị agụ na igbo ọgaranya ka ị wụ kezi ka i si enwetazi echiche nke ịba ndị agha bịa na mọchụarị ụmụazị a ebe ahụ ka m nọ wee respect gị ebe ahụ ka m nọ wee mara sị na a mụwa ọrụ mụchacha ọrụ sị bịa n'aka gị bịa mụwa ọrụ nna eh, ọ nna eburu m ndị a buru fa gaa gauna buru fa gauna fa kpọrọ m n'ekwentị eh, na fa bụ ndị ntọ na ọ gị nwa akụ karịa m sị na ọ mụ nwa akụ karịa n'igbo kee ife ọ bụ fa sị eh, na nwanne m ben nọ n'ebe a m sị kee ife o mere kee ife ọ ya-eli fa sị m 10 million m sị ya ee kemgbe unu na-achọ 10 million nwa fa sị m nọ abalị abụọ abalị abụọ anọ m ihe niile na-eme nkwa n'iru m ka a na-ekwu niile m rapụ fa chịalụ fa aka fa anọgidekwa ọ na-aga awa abụọ fa kpọchiete m ebe m nọ na-agụrụ onwe m akwụkwọ na-enwe ikuku ị malụgonụ ka ogbe m si dị ekwentị m kụọ m burukwa ekwentị onye fa sị na fa bụ ndị ntọ na fa chọrọ ego a kịta kịta nụwa m sị ee nke kasị nke bụ na ọ sị m m wetalụ fa m sị kee ka m ya-esi wetalụ unu ọ unu nwa chọrọ ego n'aka m ndị chọrọ ego kwesịrị unu ga-abịa nke m ga were ego fa jụzie m kee ebe fa ya-ewere ego m sị fa debazie na cemetery ebe a na-eni ozu na-apịa ekwentị kpị na-etizi hello hello ndị ntọ ndị ntọ nwa ka na-ekwusikwa o nwere onye m nụrụ n'ekikere nke wotu ozugbo ha ha kwudara cemetery Eh. mana iburugo ọrụ banye Ah, ah, mụ ude abanyekwanye Ah, ọnwa ọrụ ka m nwere ma onye onye mụrụ ọrụ n'aka ya dị ọ- ah, gwa- ka ka isi efi ụzọ ọ dị emehie emehie immediately ahụ ha kpọrọ cemetery mụ a- mụ abụgharị ọrụ mụ uwe onye mmụọ Ka esi- mkpọrọtọwa onye mmụọ

fa efichabeghị ike ọfụma ọkwa ị fụrụ ụmụazị a ama m Commissioner for Police mụ na IG ma aya m eje kpaa nkata ọjọọ ebukọla ụmụazị a ndị uwe ojii eburu fa jee kwakpuo fa ị makwa na ụmụazị a na-emebiri anyị ọrụ fa na-emebi ọrụ a na-akwụrụ mmadụ ọrụ n'obodo a ya-akpụ fa njini final a ya-akwakpu fa ebe ahụ tupu fa na-apụta

ị ma na ife na-eme na Nigeria adịrọzi easy ọkwa ị na-ajụ m na-asị m m kwe gị nkwa nka ị na-akụ m nka ma ekwe gị nkwa nka ị kụrụ m n'ebe a m kwe gị nkwa nka ọ m chịrị aka m gwụnye na apata ndị a gbalụ gị nkwa o nwe ife anyị na-apịgasị mpịcha anya ọkwa ị fụrụ ego juru ego sisi ego ebe niile ị mara na anaghị m ekpughe ya m kpughezie ya
masị mmasị ndị n'ime ụlọ ihe ka m na-agbagharị kemgbe ka irie ka arụ wee dego m na mkpam oyi na nne m gwena ya echitere m ọfụma na ihe akwọrọ m aka wee si n'ihi dịkwa ụtọ gbasakwa iwe agbasa obi onye ya
aga m eri nri ahụ aga m eri nri ya anụ adọrọ na nri aga m eri ya anụ adọrọ na nri ya ihe dị na anụ adọghị ya chekwuru mgbe ị nọ be nna gị ị na-ata anụ nna gị na-egburu gị efi ma na-egburu gị ọkụkọ

na carbohydrate na protein na ihe a wụ yabasị ihe a wụ protein nke na awụ carbohydrate n'ifụrụ ma beans ị makwa gịnị ka ma ihe ọhịa ka m ji wee sielu gị ezigbo nri kee ihe ị na-asị ị makwara ka mgbe nne m dị ime m ọ sị nọọsụ ha na-atawa akị hmm? o wee mụọ m m gbashi ike gbaa dị ịkwụrụ ụzọ hmm?

unu apụtago ndị asịrị ị bịa ife iyi ashabi ị bịa na-ajụ ihe na-esi ana m akwado na-abịa wee sị ka ndị abịa wee nụzi ya ka unu na-akpọtụ ka ndị ala ebekwa ndị ole bụ ndị ala oke ị bịago ịchọta nke ya eji sụwa n'ime ahịa si m si nso ebe ị na-aga nne nwere ihe ọzọ i ji aga ahịa nwaanyị ọma kedu ihe ọwụ hmm. ị chọrọ ka i gbuo nne gị ị chọrọ ka i gbuo nne gị wee na-achọkwa ka i gbuo nwaanyị dị ime ọ ka i si eme alụrụ ala ị lụba kemgbe ị kwụsịla na alụrụ ala ori i zubere kemgbe

ya na anụ nkịta eji busu wee kwakọọ ya na-ewetelu gị ya irie beta ọtako ana m agwa gị na m ejekwa nna ya ọgụ ị na-epio galibọs ya nna ya bịa ị na-eme piom piom piom m nọdụ na windo na-enyo gị ị na-eme ka busu ị na-eme ka agwọ ị na-amị amị i che na m afụrọ gị ị sị na i je na i je sụọ akwa ma shie na i wetere

nne ka si gị resi na ihe eri nsogbu adọrọ aga m eri aga m eri ị ga-anọ ebe a agụụ ya-anyụ gị anya nọrọ ebe a kwanye aka nyere nyere ọrụ nsogbu adọrọ ha akwụkwọ ihe tinyere ya
agụ na agụ m agụ na agụ m agụ na agụ m Onye bụ n'ụlọ?
ọ mara onye m bụ ọ kweta taa ọ maghị ihe eji agba m onye amị aga m egosi ya ihe eji agba m onye amị oge m eme ife taa nwaanyị a na-akpọ Nneka ode sọ mmadụ ka ọ bụ wee bịa gbara m ama aga m egbu mmadụ ya je ka ọ jụọ ese ka esi ka ndị amị si eti mmadụ gwogwo aga m eti ya gwogwo tata

oge mgbe ya ee ụdị ndị aka ibute m chelukwo ịhụla na ya ihe a na-akpa ya nọ echeghị na igwe ịma na ihe ya na-etinye n'ofe na ịka afọ sharụzi m na na ibe ibe nye m poison ị na-eshi nri agwọ na na nkịta si nsa okay ịma ebe m na-eje mba ịma ebe m na-eje anyị na-aga
nye gị ego gị

shọpụ m ele isi m mere kwesịrị ga akụjiri anyị ọgwụ m pụta na ele ebe m si mejọ ele ebe m si mejọ chọọ ihe gị ọtakọ na ebe m shọpụ gị na nwa gị na-emere m shọpụ ekwela ọtakọ chere m na biko chọọ ihe gị na gị ọtakọ na-eme m shọpụ m shọpụ m hapụrụ nwanne mmadụ hapụrụ ya si ya na na ya ọ dịrị ya mma ya adịrị mma ihe ọtakọ mee shọpụ m agbachie shọpụ m enweghị ihe nọ na shọpụ m gaa chọọ onye na-eme m shọpụ m biko chọọ onye na-eme m shọpụ m chọọ onye nke a bụ ihe ga oge shọ ego 500,000 ọ obere ego polisi gịnị ya ego m ka m ka karịa gị gị si polisi chọọnụ m ego m biko gaa